E beni benius, beni agataus a custa puntada noa de Comunichendi, deu so sempri Alessandru Pani e custa est sa trasmissioni chi fueddat apitzus de totu is produtzionis de cultura, de scridura, de cinema e de totu cantu est de importu mannu po fai sempri sighiri custa lingua bella chi est su sardu a essi bia. E oi est cun nosus, est beniu a s'agatai, unu Scridori de romanzos, de contos, de poesia e puru de teatru chi est Giovanni Paolo Salaris. Beni agatau Giampaolo. Saludi a totus.
Eccu Giampaolo, nosu t'eus tzerriau propriu poita tui ses una figura de importu mannu po sa scridura in sardu, però tui su sardu cumenti dd'as imparau?
Su sardu dd'apu imparau de mama mia. Candu donat su lati cumentzat a chistionai e a bortas a cantai puru. Custu bollit nai chi tui as imparau in antis su sardu e a pustis s'italianu. A marolla, poita candu seus andaus a scola, a marolla marolla sa maista s'at fatu chistionai sceti me italianu. Candu sa scola poi est bessida prus manna, e s'ant adiritura minacciau ca chistionendi in sardu paghiaus pena. Eccu, tui ses de sa generatzioni chi est stetia, cumenti si narat, scutafusti.
Scutafusti propriu no, ma siguramenti, per esempiu in collegiu, ddoi fiant is punitzionis a chi intendiant chistionendi me in sardu. Diaderus.
Poita nosu fiaus abituaus a chistionai in sardu, giai po totu is scolas elementaris e fintzas a is medias. Candu seus arribbaus a is medias poi s'ant nau, eh no, innoi no fait a chistionai in italianu, in sardu, depis chistionai sceti in italianu. E s'ant obrigau. Deu m'arregordu ca in collegiu, candu ddoi seu abarrau Nareus in dus mesis, no sceti chistionai italianu, pentzai adiritura italianu. Giai giai scarescendi su sardu. In dus mesis. In dus mesis. Poita totus nosu piciocheddus fiaus obrigaus a chistionai italianu. Cussa fiat sa regula e cussu depiaus arrispetai. E custa est stetia una cosa, podeus nai, legia meda po su populu sardu, no, chi sutzediat in su passau. Ma insaras su populu sardu praticamenti no esistiat me iscola, no esistiat po nudda. Giai esistit pagu imoi puru, po nai sa beridadi, poita su sardu est stau cancellau, nareus, propriu de sa iscola. Fintzas a candu su sardu non torrat a scola, su sardu at a perdiri sempri de prus. Eccu, tui asi cumentzau a pustis a a iscriri, as imparau s'italianu, custa est sa storia cosa tua, as imparau s'italianu, ses laureau e totu cantu e asi tentu custa passioni po sa scritura, cumenti asi cumentzau Giampaolo? Deu apu cumentzau candu seu candu seu andau a scola cumenti insegnanti cumenti a maistu propriu e giai sa primu sa primu 'orta chi seu andau a scolla cun cun piciocheddus de terza media e insaras fia maistu suplenti po is cantu mesis apu insegnau in Masuddas. Ah, Masuddas. E apu cumenzau giai de inni, giai chi ddoi tenia u' pogheddu de tempus po is oras liberas chi chi ddoi tenia, ia fatu una ricerca asuba de de is pregadorias de de sa zona de Masuddas. e dd'eus scrita cun is piciocheddus e dd'eus adiritura lassada me in segreteria, poita cumenti arresurtau propriu de de sa de custa ricerca de sadru, poita deu apu sempri pentzau ca su sadru fait parti de nosu e is piciocheddus ddis praxiat. Insaras fiaus oramai a sa fini de is annus setanta e is piciocheddus puru chistionànt ancora meda in sardu. E duncas su chi deu megà a imparai e a ddis insegnai fiat sa lingua insoru e sa cosa importanti fiat custa, cioè a non ndi ddis liai nudda de su chi aparteniat a issus. Eccu, e in italianu però as scritu puru, o no?
Naturalmente, io apo chistionau e scritu e su prus italianu, nareus. Ecco, eh. poita tui uh, intra italianu, intra sardu, cantu romanzus as scritu?
Tengiu romanzus scritus tres. Tres. Ma po, è capitau

cun cun lingua italiana ma ammischiada cun sa lingua sadra de is sadrus e cun sa lingua veneta de is venetus. Veneta.
Veneta adiritura, quindi apu fatu una ricerca asuba de de de cumenti nai is espressionis linguisticas venetas, sempri intervistendi is personas anzianas, poita funt cussus chi chi tenint beni sa lingua, no ateras cosas. Certu.
Eccu, e asi fueddau de teatru, tui asi scritu meda po su teatru puru e unus cantu funt in sardu, chi no totus, imoi no m'arregordu, cantu operas asi scritu po su teatru Giampaolo? Tengiu scritas oramai funt bintitres operas giai totu publicadas. Totu rapresentadas?
Giai totus rapresentadas, mentris chi ndi ddis iat ndi ddis iat sceti duas chi no eus rapresentau. E funt praticamenti totus, totu in sardu, sceti calincunu laboratoriu me in iscola est u' pagheddu mischiada sa cosa, u' pagheddu italianu e u' pagheddu sardu. Ma po su po s'arrestu is cumeddias chi fadeus cun sa cumpangia chi chi teneus nosu in Terraba, Sardinia Mascaras, funt cumeddias in sardu. ma no unu sardu de cussus chi no, chi oi non si cumprendit prus, nemancu de is annus sceti, est su sardu chi chistionaus nosu, chi chistionaus in sardu in custus tempus. Ah eccu, no est su su sardu chi chistionaus faeddaus innoi, imoi, perdonami, est su sardu de s'ambientatzioni de sa cummedia.
est su sardu de s'ambientatzioni de sa comedia, ma est su sardu chi deu apu imparau de candu fia pitiu. Duncas est su sardu de mama mia, nareus, e de is atrus socius de s'associazioni. E cumenti est chi est arribau custu atobiu cun su teatru?
S'atobiu cun su teatru est arribau sempri in iscola lo stesso. Ah eccu. Poita apu pentzau, intantu fiaus, imui ddu contu, fiaus in su tempus de iscola de a merì, tempus prolungatu, si narat, e me is oras de tempus prolungatu apu tentu sa cumbinazioni de essi in cumpresenza, cumenti si narat insaras, in cumpresenza cun d'u' ateru, cun d'u' atera collega chi insegnat inglesu. Insaras eus pentzau, totu e dus, de fai, de scriri una cumedia, e quindi de fai cun is piciocheddus una cumedia chi poniat in mesu is traditzionis de de sa Sardegna e is traditzionis de de su mundu anglosassoni. E duncue Halloween po s'inglesu e Maria Puntaboru po nosu.
Ambientada sa notti de is mortus, nareus. Cussa fiat sa cosa prus importanti, infati dd'eus tzerriada Maria Puntaboru poita su personaggiu chi teneus nosu e su mitu, nareus, fiat sa femina, Maria Puntaboru est sa femina chi passat a su noti cun cun calincuna cosa chi pungiat, cun d'u' schidoni mancai, chi tui non ddi lassast sa pastasciuta a su noti. Ah sa pastasciuta boliat. Eja, sa pastasciuta poita sa traditzioni fiat de lassai su pratu de pastasciuta fiat po is motus, ma nanà ca chi no ddu lassast passàt Maria Puntaboru e ti istampàt sa brenti. Ah diaici.
Aici fiat su contu po is piciocheddus, naturalmenti.
Eccu, e a pustis de custa de custa cummedia, de custu inghitzu, naraus, it'est sutzèdiu?
Est sutzediu ca custa cumedia, Maria Muntaboru, dd'eus realizada unas cantu 'ortas cun duas classis diferentis e iat sempri tentu unu sucessu de pubblicu, sa genti curriat praticamenti, non sceti poita ddoi fiant is mamas e is babus e is nonnas mancai chi ascurtant Ma poita sa genti ddis praxiat propriu candu arregordiaus is cosas becias, poita fiant contus de cumenti me is familias si fadiat. Però custa cumedia fiat in sa novidadi, poita ca apu postu in mesu, eus postu in mesu, sa cultura de is ingresus cun Halloween e duncas arribat, custu est su contu, arribat in d'una familia sarda traditzionali tanti po nai cun su pobiddu sempri u' pagheddu arretrau e sa pobidda invecias disigiosa de novidadis e duncas iant iant pentzau, is femias de de custa familia, mama e filla puru, de ndi bitii una piciochedda de de Inghilterra a sa familia. Ndi dd'ant bitida e est sucediu, ma custa chi chistionat sceti inglesu cumenti fadeus custu e s'atru e donniunu teniat sa traditzioni cosa sua cosa sua e duncas cumenti arribat sa notti de is mortus unu is giòvunus andant a festeggiai Halloween e is bècius narant cumenti Halloween e nc'est, teneus a Maria Muntaboru nosu e bosatrus ita fadeis cun cust'allu, it'est allu? Allu?
Ma allu allu o allu o atra cosa est, narat su bèciu e aici nci eus u' pagheddu giogau asuba Apustis custa poi apu pentzau ca is cumedias sardas non depiant essi fatas in fotocopia o giai in fotocopia cumenti fadiat Garau, ma depiant essi ambientadas in su tempus suu, sempri in su tempus correnti, in su tempus nou, in sa in sa modernidadi. E duncas sa segunda cumedia chi eus organizau cun is piciocheddus sempri in iscola

totu su contu girat asuba de is personaggius etotu, s'amori de s'unu chi si lassat cun sa pobidda, s'aturu chi est divortziau, ma is divortziaus funt medas e custu est separau e cust'aturu, insoma sa modernidadi de cussu periudu seus a s'inghizu de is annus, giai in is annus otanta, in is annus duamilla, fiaus acostendi a su duamilla e duncas e giai sa familia fiat unu problema de de separatzioni eccetera e apu pentzau ca fiat mellus a contai unu contu sempri atuali. E aici eus sighiu, praticamenti in totu is cumedias, custas cumedias funt sempri ambientadas a sa modernidadi. Ecco, sa cumedia sarda in generali est stetia sempri de de importu mannu in Sardigna, poita deu m'arregordu candu femu piticheddu ci fiant sempri is cumedias, s'andada cun sa cadiredda a castiai a ascurtai is cumedias. Immoi est ancora diaici, sa genti sighit ancora a andai, funt rapresentendi cumedias sardas?
Nosu teneus s'esperienza ca in bidda est po chi si connoscit benint a s'ascurtai. Deu nosu eus tentu sempri u' apretziu mannu de parti de su pubblicu, de sa genti. Non sciu chi est aici po nosu, però, poita ca si connoscint, però chi andas in d'u' atera bidda e non si connoscint no creu chi su pubblicu andit a fatu senz'e connosci sa genti. Pentzu chi custu ballit po su sardu ma ballit puru po s'italianu. Chi no est genti de sa televisioni sa genti oindii non si movit. Ah eccu. Eccu sighendi a chistionai de de totu sa produtzioni cosa tua, a parti chi as portau su romanzu, ddu fatzu biri Fintzas a morri, chi est scritu in sardu, cun sa tradutzioni in italianu in s'atra pagina a faci e eccu e custu a pitzus de ita esti? Custu est unu contu longu naneus chi est nasciu, cust'opera puru, custu romanzu est nasciu de su teatru. Unu componenti, Claudio Mereu ddi nant, de Carlo Mereu de de su stessu gruppu cosa nosta m'at pediu su prexeri de de scrii in sardu unu monologu, una una fueddada po issu. E duncas custa est partida est partida propriu de custu de custu primu traballu chi apu scritu de in sadru, unu contu chi at pigau puru unu premiu a Fordongianus. E a pustis deu dd'apu custa custa custa fueddada, naneus de, si narat sa fueddada de Pepi de Pepi Procu, u' 'orta chi dd'eus rapresentada dd'apu trasformada, aumentada, cun tanti ateras ateras storias, naneus, in modu de fai u' romanzu, poita ca m'ant u' pagheddu Intzulliu, nareus, su prus unu professori chi eus tentu giai de diora de iscola, professori Virdis, chi meda est connoscitu, unu linguista, chi iat ligiu calincunu romanzu cosa mia e iat ligiu puru su cumenti scriia in sardu e m'iat nau, a tui ti tocat a scriri u' romanzu ca ses capassu de de ddu podi fai. E aici dd'apu dd'apu crètiu, dd'apu postu menti, nareus, e nd'est bessiu custu custu romanzu. E ambientau poi in sa zona nosta de custu de custu poberu, Pepi Procu, chi unu pastori chi dd'iant cundannau a trint'annus essendi innocenti. Totu sa vicenda de custa de custu romanzu andat asuba de issu, i a biri cumenti andat a finì sa sorti sua. Non ddu contu su finali poita chi ddu ligit mellus.
Certu. Eccu, as nau chi custu at binciu su premiu a Fordongianus, però fueddendi de premius tui dd'as biu bintu unu importanti meda po po una poesia. po Mohamed, a no, fiat su Premiu Gramsci in su duamilaotu. Si, Premiu Gramsci in su duamilaotu e seu stau cuntentu, est stau su primu premiu chi apu pigau, nareus, in poesia importanti, po mei, po mei importanti, poita ca certas poesias funti prus de su coru chi no de sa pinna, sa pinna no no cumandat nudda. Est sceti sa bessida. Eccu, sigumenti biu ca tenis su foll'e paperi ananti, poita deu sciu ca tui si dda bolis ligi oi. Si dda ligeus, poita ca deu pentzu chi ndi ballat sa pena. E ascurtaus nosus. Giampaulu Salaris si ligit Mohamed. Cant'annus teniasta Mohamed candu sa balla t'aiat trapassau? In bratzus babbu t'aiat atziau cun làgrimas meda de febi, t'aiat potau a s'altari trogau cun banderas pintadas. Doxi annus teniasta Mohamed, cumenti a su fillu chi apu criau. Cant'annus teniasta Mohamed, candu de domu ti fiasta fuiu, su mundu pentzendi de podi acafai? Ci fiasta ghetau a su mari, is boxis malìnnias sighendi, circhendi me is undas, fortuna. Ti fiast abrancau a sa roca candu su mari si fiat trumbulau, pedendi pedronu implorendi piedadi po curpas mai cummitidas. Lamadas t'aiant allupau intruxas po sempri famidas. Cant'annus teniast Mohamed candu in sa ruga t'aiant lassau? T'aiant donau tres soddus de prata fadendi promissas de gosu, losingus po si spassiai in domus de lussu pudèscias? Potasta su bistiri de sa festa cando su coru t'aiant spollau? bistiri chi mama t'aiat preparau cosendi cun cantus de amori, sonnendi is steddus de oru, o fillu de mama stimau. Doxi annus teniast Mohammed candu su mundu t'aiat refudau. In bratzus babbu t'aiat artziau cun lagrimas meda de febi, t'aiat portau a s'altari trogau cun banderas pintadas. Doxi annus teniast Mohammed. dox'annus teniast Mohamed. Tzacarraus is manus po sa poesia de Giampaulu, totu sa regia est tzacarrendi is manus no. Poesia si fait cummovi. Tocat su coru.
Tocat su coru diaverus.
Po custu at binciu su premiu.
Non ddu sciu, non bastat, credo. Fueddat de unu piticheddu, unu pipiu de unu piciocheddu.
Fueddat de unu piciocheddu est unu piciocheddu po totus is chi morint in gherra e po totus is piciocheddus, mascus e femias, chi benint a sa parti nostra me Italia e me e me is me is natzionis civilizadas, nareus cun virgo cun virgoletas, natzionis arricas, po tenni un'atera vida. E a sa fini no est aici, sa maggior su prus morint e aterus bessint schiavus de nosu. Custu est su contu praticamenti e sa tragedia chi nosu eus connotu e chi connosceus ancora.
Eccu, nosu eus connotu tempus fai, candu sa gherra de su de su atobiat a nosus puru, mancai deu no ci femu, tui puru no ci fiasta ancora, però is arrastus funt abarraus unu pagu, mancai immoi si ndi seus scarescius.
Abarrant is arrastus e su prus timeus chi torrit sa gherra. In custas diis si bit ca sa cosa no est sigura sigura. No, no est sigura po nudda. E sa timoria est crescendi meda. Eccu Giampaolo, torraus unu pagu, imoi lassaus unu pagu, poneus a una parti sa scritura e fueddaus apitzus de su sardu, poita Una de, de is miras de custa trasmissioni est cicai de cumprendi cumenti si podit imperai ancora su sardu po is cosas noas chi depint bessiri ancora a pitzus de sa scritura ma de su cinema e de totu s'atru chi si podi totu is produtzionis chi si podint fai cun s'arti e sa cultura. Eccu, immoi scriri in sardu ita bolit nai? si podit fai, nc'est genti chi scriit in sardu. A scriri sardu 'olit nai a imparai a scriri, su prus importanti est custu, depint imparai a scriri primu primu is chi funt bonus a ddu chistionai e depint partiri de sa lingua insoro, donniunu de sa lingua sua, chi nunca est a imparai una lingua chi no riconnoscint cumenti lingua propria e insaras est una cosa cumpletamente diversa, insaras ses imparendi su sardu cumenti a unu pipiu oi imparat s'ingresu e su contu non torrat, insoma. Poita a scriri su sardu est nai, a s'impossessai u' anta 'orta de sa propriedadi de is chi, de is cosas chi funt apartenenti a nosu atotu. Est cussu chi 'ollu nai. E duncas non de una lingua chi apartienit a u' ateru populu. e duncas tocat a inghitzai, iat a tocai a inghitzai de is piciocheddus puru a ddis a ddis fai imparai a scriri sa lingua insoro, o chi nunca sa lingua de su nonnu o de su babbu o de sa mama, chi nunca adiritura de su nonnu. In calincunu laboratoriu chi eus chi eus fatu, adiritura nosu eus fatu ligi a is piciocheddus sempri fadendi cumedias in laboratoriu puru, eus fatu a ligi a is piciocheddus su sadru e ita fiat ita fiat incapitau. Ca is chi is pipius chi iant intendiu a sa nonna chistionendi in sadru fiant bonus a ligi su sadru prus de is atrus chi no iant intendiu su sadru ancora. addirittura a ddu ligi, a ddu ligi currentementi. Arrennesciant a. Currentementi, currentementi propriu. E sa cosa est stada de meravillia addirittura po is maistas. E custu bolit nai chi is arrexinis nci funt.
Ma candu morint is nonnas e is nonnus, s'arrexina innui andat a finì? S'arrexina 'olit alimentada cumenti si narat, cumenti chi fessit una mata, 'olit alimentada, chi abarrat a su sciutori non nc'est nudda de fai, sa lingua morrit. E duncas sa cosa prus de importu chi iat a toccai a fai imui est a torrai a ponni sa lingua me in sa scola, cumenti a cosa obbligatoria. no cumenti a cosa, deu si ddu 'ollu, cumenti u' 'orta eus fatu in iscola, iau propostu a is familias de scioberai u' ora de sadru me in iscola chi ddu 'oliant fai o chi no u' ora de atera cosa eccetera. De asuba de u' duxentus piciocheddus nci fiaus arrennescius a ndi fai una classi sceti. Una classi, a prus de duxentus. Totus is aterus iant arrafudau. E duncas, cumenti anti fatu cun nosu, ca s'ant obrigau a chistionai e a scriri s'italianu, iat tocai a su mancu po u' ora a sa cida a fai chistionai e scriri is piciocheddus su sardu in scola. Su sardu insoro, non su sardu inventau.
Eccu, cali est custu sardu inventau de ita seis.
Su sardu inventau est sadru de cussus chi praticant sa scritura, chi narant ca funt linguistas, ma non totus non totus funt linguistas, po nai sa beridadi, ant fatu regulas ortograficas a modu insoru e ant cumentzau a ponni me is, in lingua sadra, fueddus chi in sadru no eus mai praticau. E duncas ita srebit? Sa lingua est una cosa chi mudat Cali chi siat lìngua mudat, s'ingresu mudat, epuru s'ingresu est sa lìngua po nosu prus de importu oi no, cioè prus chi tenit fortza poita ca nc'est sa cultura avatu, nc'est sa richesa avatu, nc'est su poderi de su mundu avatu eccetera. E infati si biri me in s'italianu puru ca funt intrendi in unu modu o in s'atru si funt intrendi is fueddus ingresus cumpretamenti e in sa lingua sadra, in sa lingua sadra est capitada sa stessa cosa e me is annus primu funt benius, nareus, is romanus, apustis funt benius is spagnolus, apustis ancora is italianus, o comunque sa lingua sa lingua italiana E imoi arribbat s'ingresu, arribbat s'italianu ancora, eccetera eccetera. Duncas custu si depeus, cumenti a nai, adeguai in calincunu modu a su chi capitat. Poita deu mi potzu potzu preguntai, ma sa lingua sadra chi at essi cras, ita lingua at essi? Sa lingua de cras at essi sa lingua chi at a fueddai su populu no at essi sa lìngua de unu vocabolàriu sceti o de unu romanzu de sadru chi nemus ligit e nemus comprat, poita su problema de cussu, de iscriri in sadru est cussu puru, e chini comprat unu libburu scritu in sadru, oi cumenti a oi. Sceti chi ddu est unu finantziamentu de sa Regioni, ma est limitau puru a chi ddu donant su su finantziamentu a chini bolit scriri in sadru o o chi ddoi est calincunu giru a fatu. E custu est sempri custu. Custu romanzu chi nosu portaus innoi est pagau de sa genti chi dd'at comprau, no est pagau de sa regioni. Purtroppu sa politica fait custu puru Eccu, però apitzus de de de custa cosa de sa lingua chi ses narendi chi esti de importu mannu, cuss'idea de sa lingua sarda comuna, ita ndi pentzas tui, esti calincuna cosa chi si podit fai, est utili o oppuru depeus donniunu circai de portai ananti cussa chi sa lingua sua de sa bidda sua, non ddu sciu Imoi ci funt orientamentus diversus, diferentis s'unu contra a s'atru puru. Sa limba sarda comuna imoi nc'est sceti scrita ma chi si pratichit no est aici. Podit essi chi cras ant arribbai a una lingua sarda comuna scrita e cuncodrada de totus, nareus, po essi cuncodrada de totus tocat chi donniunu ndi porti calincuna cosa aintru de custa lingua. e no chi bengiat escludiu, poita chi chi una zona, una bidda, una regioni de sa Sardegna benit escludia, sa lingua no est prus una lingua sarda, est una lingua de is prepotentis chi na, chi funt staus capassus de dda imponi a is aterus. Depit essi, cumenti si narat in italianu, un processo, Nc'est una cosa chi andat ainantis a bellu e s'afermat e diventat una cosa segura, duradura, cun su tempus, non obrighendi, no est tempus de obrigai una lingua e non s'atera. Cumenti apu nau primu, tocat a cumentzai a imparai a is piciocheddus a scriri e a chistionai, o mellus su contrariu, a chistionai e a scriri cun sa lingua insoro. at essi sa lingua de sa nonna e de su nonnu, cun sa lingua insoro, in modu chi no no agatit una lingua chi benit de foras disconnota. Poita chi Depit essi cosa insoro. Certu, si non ch'est cosa tropu allena e unu no no s'arreconnoscit. Esatto, est propriu aici. Eccu, però, tui as fueddau de su mercau, calincuna manera, poita naras, chini ddu comporat, ma ita podeus fai po po creai custu mercau, po fai po circai una manera de fai comporai custas cosas a sa genti, chene finantziamentus, po fai cussu chi as fatu tui po nai. E custu est sceti unu sacrificiu chi si fait, genti apassionada, cumenti potzu essi deu, chi scriit po, chi scriit e non ndi dd'importat nudda chi guadangiat o non guadangiat, antzis custu beni po s'italianu puru chi est po cussu. Però a bendi u' liburu sardu est prus dificili meda. Ita si podit fai non sciu, tocat a tocat a portai su sardu me in iscola non nc'est atera cosa de fai. E insaras impari cun is aterus ddu at essi unu vocabolarieddu, poi ddu at essi unu contixeddu, no, poi ddu at essi una una cumediedda. Mancai ddu depit comporai sa scola, no est chi ddu depis comporai su maistu chi andat a insegnai. Certu.
E imperai su sardu po iscriri is cosas in su social media, custa podit essi una arruga po atobiai giovunus mancai, cumentzai a iscriri custas cosas mancai in linea puru, portai custas cosas a is prus giovunus. Si podit fai, podit essi chi agiudit, nci funt certus Certus logus, anc, anca ddoi est sa, anca ddu est giai s'obbligu de scriri in lingua sarda. E pentzu chi siat una cosa bona, una cosa bella. Poi deu apu ligiu medas chi scriint e non connoscint nì regulas nì nudda, duncas, ma propriu is cosas prus elementaris, candu unu scriit e non distinguit s'articulu de su sostantivu, funt cosas u' pogheddu. E chi ddas bis in italianu naras, ehi custu ignoranti, però in sardu nci passat totu pagu poita. Nci podit passai totu. Eh no, no ddu sciu però nisciunu scit iscriri beni e unu. Poita sa gramatica balit po s'italianu e balit po su sardu puru. E certu. Sempri. Certu.
Beni, deu ti torru gratzias Giampaolo, seus arribaus a s'acabu. Una premonitzioni allestu allestu diaici su sardu in su tempus benidori at a sparessi o nci at a essi ancora?
Speraus chi siat unu sardu biu, no unu sardu mortu. Andat beni, gràtzias meda Giampaulu e deu dongu sa lìnia a Filippo Salaris po sa letzioni de cìnema.
Beni torraus a is letzionis de cinema in sardu, si si, poita ddas seus fadendi in sardu custas letzionis. E duncas gratzias a custas letzionis deu speru, nosu speraus, poita custa trasmissioni est comunichendi, chi bosatrus arrennesceis a comunicai su chi teneis in conca po imoi, gratzias a su video e mancai Si at a praxi chi ddu fadeis in sardu, poita su sardu est una lìngua chi podeus imperai po dónnia cosa, dónnia dì, e po fai cosas bellas cumenti su cìnema, poita custu puru est, custa puru est un'arti chi nosu podeus imperai po contai is cosas nostras Si seus lassaus s'atra borta chistionendi de panoramicas, carrelladas chi funt movimentus de càmera. E eus chistionau de s'amisturu de is movimentus de càmera, cumenti su movimentu, podit essi panoramica, podit essi carrellada. E candu amisturaus custus movimentus teneus su travelling, candu si movit de una parti a s'atera sa telecamera, biagiat a intrus de su mundu diegèticu de is personàgius. Però nci funt atrus movimentus chi funt cumbinatzionis, si ndi naru calincunu mi ddus seu sinniau aici no sbagliu. Unu chi contat diaderus est s'effettu Vertigo. Ddu connosceis su film Vertigo? Ddu connoscesi? Alfred Hitchcock, si dongu custu ajudu. Non ddu connoscesi? Vertigo est La donna che visse due volte, in italianu est stètiu tradùsiu, chi podeus nai diaici, eh, a La donna che visse due volte, ma fiat Vertigo, poita su personàgiu printzipali Timiat candu fiat in artu e bidiat is cosas chi si moviant in manera particulari. Est custu s'efetu vertigu, candu si movit sa camera e nosu chi castiaus teneus custa custa sensatzioni, custu sentidu ca su mundu megat a s'ammancai. Is cosas si movint in una manera particulari chi no est reali Comenti est fatu custu effettu vertigo? Ddu bideis puru in su film L'odio est sa traduzioni in italianu, stu film frantzesu. Pigheus, si fait diaici, sa camera si movit, mancai de inantis, e in su propriu momentu su zoom si movit a goa. E aici teneus sa sensazioni ca su mundu megat a cambiai, su fundu Càmbiat e su personàgiu parrit prus piticu, prus mannu. Nosu podeus andai cun su carrellu de in antis e torrai a goa cun su zoom, podeus fai pròpriu a su contràriu, cun su zoom andaus de in antis e cun su carrellu andaus a goa. Sempri efetu vertigu est de una parti o de s'atra, duncas non sbagliaus. Atrus movimentus chi podeus fai Est, funt movimentus cun, a manu, cun sa camera a manu, naraus, poita candu moveus sa camera sempri u' paghixeddu si movit. Certus est ca nci funt strumentus, nci funt ainas chi si agiudant a imperai sa camera chi non fait tropu arroris movendi totu, si no non si cumprendit nudda. E sa camera a manu est imperada meda, ddu bieis in is films de politzia candu totu si movit sa situazioni est u' paghixeddu trumentada e duncas is personaggius tenint funt u' paghixeddu pigaus de sa situazioni de s'atzioni e custu movimentu agiudat a intrai aintru de s'atzioni. E sa camera a manu però dda podeus fai puru cun su chi si narat Steadicam, chi est stetia imperada meda in films po fai prus stabili sa camera, aici non si movit, aici est prus facili a movi sa camera chentza movimentus tropu tropu stranus chi non agiudant a chini est castiendi a cumprendi beni ita megat a sutzedi Atru movimentu chi podeus fai est su camera car, ita est su camera car? Nosu podeus ponni una camera a pitzus de una machina, dda podeus ponni de inantis castiendi a is personaggius chi nci funt aintru de sa machina, mancai chistionant, podit essi u' personaggiu sceti, o dda podeus ponni aintru de sa machina e castiai de inantis sa strada chi currit candu sa machina si movit. Sempri camera car est. Est una specie de carrellu però non c'est su binariu, est sa machina chi si movit. Si potzu nai giai donnia carrellu chi faint imoi est gratzias a una specie de camera car poita c'est una machina chi si movit, c'est calincunu, unu machinista chi dda guidat e c'est s'operadori apitzus chi movit sa camera po su chi srebit. Fait su zoom, fait de atrus movimentus. E custus fiant is movimentus de càmera, chi funt bellus, podint essi bellus, chi no chi funt lègius, nemus ddus bollit castiai. Nosu podeus però movi sa càmera cumenti 'oleus. E imoi chi naru custu, si narat calincuna cosa, pianu secuentza chi naru custa cosa, pranu secuentzia, cumenti boleis, o long take si narat calincuna cosa. No ancora? Intzà si depu spiegai calincuna cosa de prus a pitzus de s'incuadradura, de sa scena e de sa secuèntzia. Mi ddu seu scritu. Nc'est s'incuadradura, dd'eus nau, est su spàtziu chi nc'est su logu incuadrau de sa càmera. Ita est sa scena imbecis? Sa scena est fromada de is incuadraduras chi eus biu. E tenit custu particulari, una scena tenit una sceti, unu logu sceti, unu tempus sceti e un'atzioni sceti. Candu càmbiat su logu, su tempus o s'atzioni, càmbiat sa scena e nosu in sa sceneggiatura ddu bideus scritu beni. S'atra cosa imbecis est sa secuèntzia. Sa secuèntzia est una cumbinatzioni de scenas chi contant una parti, una parti sceti chi finit de su contu chi seus narendi cun su film. Podit essi totu unu contu, cumenti est stetia fata sa rapina a sa banca, aici totu sa rapina a sa banca est una secuentzia e aintru nci funt scenas, poita cambiat su logu, mancai bieus sa politzia, mancai bieus cussus chi funt furendi cosas in sa banca, cussas funt scenas Is incuadraturas, dd'eus nau, funt partis de is scenas e est sa manera gràtzias a cali nosu arrennèsceus a contai su contu chi seus, chi boleus ammustai cun su film. Ma ita est, tui m'as a nai, ma ita est su pranu secuèntzia duncas? Nosu contaus gràtzias a custu totu sa secuèntzia, podeus nai sa rapina a sa banca, rapinadoris e totu, però ita fadeus, no stacaus mai sa camera, sa camera est sempri alluta, no nci funt incuadraduras chi cambiant, però sa camera no si frimat mai, mai mai mai, sigheus totu sa scena, totu is scenas, totu sa secuentzia fintzas a s'acabu. Invecis Ita sutzedit cun su long take? Est un'incuadradura longa, cumenti narat su nomi, long take, incuadradura longa. Sa càmera non si frimat, però sa secuèntzia no acabat. Su contu no est spaciau, su contu de cussu de cussa parti de sa narratzioni no est spaciau, sighit però Sa eh, s'incuadradura est longa, sa scena est longa, funt ancora filmendi, filmendi, filmendi e sa camera non staccat mai. Custu, eh, custa est sa differenzia intra sa, su pranu sequenzia e su long take, chi funt differentis. Potzu tenni un long take e non tenni unu pranu sequenzia. Potzu tenni unu pranu secuèntzia e est a su pròpriu unu long take, poita dònnia pranu secuèntzia est unu long take. No sciu chi mi seu spiegau. E ant fatu films puru in pranu secuèntzia, si ndi naru callincunu, Nodo alla gola, Rope, de in ingresu, de Alfred Hitchcock, mancai ant fatu dexi minutus, dexi minutus, dexi minutus, però parrit a su pròpriu, gratzias a callincunu efetu, sempri unu pranu secuèntzia de totu su film. Nc'est Birdman, chi ant fatu de pagu, ndi si biu mancai. Nc'est Arca Russa, L'arca russa di Sokurov, e est unu film bellu, particulari e e est apitzus de sa storia de sa Russia. S'apu giai contau tropu, pigai custus films e castiai-ddus, poita funt bellus e s'amostant cumenti su cinema est una arti chi tui gira gira est sempri bella